Tili mu nyengo imene ma shop akusalazidwa osati masewera kuchokatu ku wakawaka ku Lilongwe area 36 nsika uja utasalazidwa ndekuti ndi aja a khonsolo ya Lilongwe apatu ndekuti tikudumphira ku Kasungu kumenekosotu zikuoneka ngati zativutatu makosana pamenesotu ndekuti a Kasungu municipality amene mwa nzira ina yake Ikanakhala kuti Kasungu mwina ndi boma lalikulu kwambiri, bwezi nde kuti tikumanena zonena tino a khonsolo ya Kasungu. Ayi, amenewotu ndi zonena kuti agwetsansotu sitolo ina, shopu ina ya mzimayi wina, Maria Vumbwe. Funso kumakhala lonena kuti agwetsa shopu imeneyo pa zifukwa zotani? Ndi imenetu mukuiona pa screen panupo by the way. ndi zoti mbali inayo mungathe kuona kuti iyayi ayichitadi ndithu zinthu kumenepo kuyiphwanyaphwanya, kusalaza zina zilichonse. Akutitu nkhani zake ndi zoti sanapereke njira mzimayiyu mmene amamanga ndiye kuti shop imeneyo. Komabe tifotokoze motere kunena kutitu, kuli mzimayi wina ku Kasungu yemwe dzina lake ndi Maria Vumbwe ndipotu anali ndi malo ochuluka ndithu. pamalo pakepo anamangapo ma shop amenewo koma asanamangenso ndeti ma shop amenewo anapezeka zonena kuti anatenga mbali ina ya malo ndikuigulitsa ku kampani ya Meru yomwetu imagulitsa mafuta oyendetsera galimoto ndipo pamenepo adadzalapo filling station yawo chapomwepo ndithu pamenepo. Ndiye kuti malo ena ajaso ozungulira pamenepo anali ake anagulitsa kwa anthu osiyanasiyana ena akufuna kumangapo manyumba ena anamanga kumene ndipo kuseri kwa mashopu akewo analinso malo ake iyeyu adagulitsanso kwa munthu koma chomwe chinachitika nchonena kuti anamanga mashopu akewo potino pamene anamanga mashopupo malo adakalibe ake adamanga mashopu akewo ndikukaafikitsa ndekuti mungathe kuona chithunzichi kukafikitsa ndekuti no kuloza m'malire mwenimweni mwa nyumba iyi ikuoneka ndithu ya njwera zowotcha eti kusonyeza kuti aja akuseri analibiretu mpata wonena kuti angathe kumadutsa apa njira panalibepo chifukwa cha zimenezo akuti malingana ndi malamulo a khonsolo tisati khonsolo koma municipality zimenezitu ndekuti zinakhala ngati asempha malamulo ndithudi. ndetu anabwera ndikuzampatsa warning mzimayiyu we don't know kunena kuti ndekuti awo akuseri ndame anakadandaula kapena ku municipality koma nkhaniyi mpaka inakafika pa high court ndiyetu kunapezeka zonena kuti pamene paja atabwera awo aku municipality adampatsa warning mzimayiyu kumuuza kunena kuti Tigwetsa shopuyi mbali inayi cholinga chonena kuti tikonze msewu awo ali uko adzikwanitsa kudutsa. Kumanga uku ndi kumene ife timanena kuti ayi osamanga chonchi, muzimanga motsata ndondomeko zake za municipality mmene zimanenera. Ayi nde apapa titani? Tigwetsa. Mzimayi amadziwa ziti zimenezo? Koma zonena kuti agwetsa nde kuti. masiku awawa dzulo kodi i think ndi dzulo kaya if not leroli ngati a- fire yangophulika lero ngati agwetsa masiku amenewa nde kuti samadziwa amangodziwa zokuti zinthu zigwetsedwa ndi ameneno apezeka zonoti no angozindikira akulandira uthenga kuti i mashopu ajatu mbali ina yake iyi atani agwetsapo asalazaponso kotero kokotere no basi kumatha kuoneka nkale kuti mashopu mmene tikuonera ndithu mu, mu chithunzi chimenecho kuti agwetsa basi pompo komano ubwino wake mzimayi akuti amadziwa i think mkatimo munalibe zinthu zambiri zomwe zaonongeka komano angotsimikiza kuti izizi zimachoka ndithu ku chigamulo chimene chinaperekedwa ku high court pa nkhani imeneyi kuti no sitoloyo ikuyenera ndithu ikagwetsedwe Eeeh chifukwa chakuti njira sinayikidwepo ndiponotu awo akuseri azitha kumadutsa pamenepa njira itani iperekedwe ndetu kuchokera ku khonsolo eeh kumangoti khonsolo kuchokera ku municipality ya Kasungutu kumeneko amene amayankhulira a municipality'yi yemwe dzina lake ndi Blessings Nyasulu wafotokozano kunena kuti no Ilinso likhale ngati langizo kwa anthu onse amene akupanga zomangamanga makamakatu kumeneko ku Kasungu kunena kuti no azitsata malamulo komanso ndekuti pali maupangiri ena ndi ena, madongosolo, ma guidelines mmene zimayenera kukhalira kuti ndekuti no masitolo awo asatani, asagumulidwe chifukwa ngati satsatira malamulo simuyenera mumange apa, inu mumanga pamenepo, iyayi siyani njira apa, inu simusiyapo njira, abwera nde kuti ndikumasalaza zimenezo kenako municipality izioneka ngati yolakwika nde let this be a warning komanso nde kutitu anthu ena aphunzirepo pokambapotu iwowo kumakamba motero. Ayi, zikuchitika ndithu, a, mmenemo ndi mmene zikukhalira, tinganene chani kodi? E, enatu akuti zikumalowa ndale, ngati za, za ku Wakawaka zija, e, ndimawerenga ma comments pompano kuti anthu ali iyayi mukupotoza nkhani inu, ndati iyayi, si kamwa ya inetu yapotoza nkhani, kodi mmamva nkhanizi bwanji kodi? Inu simudaone report lomwe tidakupatsani la ku Times limene lija, nkamwa ya ine imeneyo, mesa ndi achina Eugene Mloleni, ije, mangolomera amenewo. Fanzi ya pamenepopo pa msika wa Kawaka ndi imene ikunena zonena kuti Gangatayo wapanga ziti zimenezo. Ndiye ife tikuti ngati wapanga zimenezo walakwisa? Ngati sanapange abwere azafotokoze. Eh, nkhani zomazimva bwino bwino. Ngati ngati sanapange abwere azafotokoze kuti sinapange awa akunama awa. Ine sizundikhudza zimenezo. Nkhani zawo ndiko abwere it's better to come and clarify. Ngati ukhala chete timanena kuti ndakuti udziwapo kanthu iweyo. koma nkhani zonena ali mma shop ku nsika uti nsika winawo zimenezo sizoti zingakhale zabodza zimenezozo ayi whatever the case is komano tikufuna kungonena chonchi mwina malamulowa azitsatilidwa ubwino wake ukuku ndithu ku khonsoloku ah, ku municipality ya kasungu anayesetsako ndithu kuwafotokozera mamawa akunena kuti yayi nkhanitu ndi yonena kuti zabwera kuzagwesa apa amaziwa ndithu sizoti samaziwa and i think changophwanyidwa of course nde inali shop yabwino mungathe kuiona kuti iyayi sinali shop yamasewera shop ya clean i think analinso mwina atangoipanga kumene mmene ikuonekeramo uh, mwina zimene angaluze pamenepo cement njerwa ndi zina mwina ka malata ka ndi ma- kamatabwa atsoka pamenepo eh, ndalama zimene anamangira pamenepopo achina mchenga zonsezo mwina ndi zimene tinganene kuti aluzeti Komano anauzidwa mamawa kuti no iyayi tizabwera kuzagwesa apa ndipo amaziwa zimenezo koma kuti no ndi liti no samadziwa kuti tsiku lake ndiliti whatever the case is tiyeni tidzimanga no motsata mmene akunenera malamulo mmene zikuyenera kukhalira makamakatu kuti tizipewa zinthu ngati zimenezi and izizi i think titengerepo mwayi apa nthawi zina kumakhala midzi mamidzimu ndithu yoti no misewu yosadulidwa bwino iyayi. Anthu sakufuna kupereka gawo la malo awo kuti misewu ikonzedwe. Komatu nde kutitu mudzi waukulu koma wosalongosoka misewu. Iyayi, timayenera ndithu tizipereka anthu alinake gawo la malo athu aja pamene pakuoneka ngati pakhoza kukhala msewu waukulu kuti iyayi tiperekeko kaya ndi ka, amati kaya ndi 2 mita kaya ndi 1 mita, awonso aperekenso 1 mita. misewu ikonzedwe cholinga choti no movement izikhala izi zimakhala izizi zimabweretsa nde kuti no ah, zipsinjo zisokonezo pamene mwina tapezeka kuti kwachitika maliro movement anthu kumalephera kuti no galimoto ifike nthawi zina kaya pena mwina mwake kaya kaya kaya mwina f- ku- kuli matenda kufuna kuchita onyamulira ku nyumbako kuti azipita nawo chipatala pa galimoto kumalephera ofika nde I think mafumuso amayenera azigwiraponso kumbali ngati imeneyi yomagawa misewu ndithu kunena kuti okay malo anu ndi awawa e inu malowa mukuyenera kudziwa zoti kusogolo kunoku tizayenera nde kuti muzapereke 2 meters nde kuti aja akadziwa zoti okay 2 meters eti nde kuti ndikangoyambiratu kumanga mmene mukuyenera ngati ndikufuna ndimange mpanda mmene ndapereka kale 2 mita kunjako nde kuti ndimanga mpanda wanga kusiyana kuti tizitha kumava zimakesi ngati zizabwera Iyayi azatigumuliratu akagumula mpanda titamangamanga amangotiyang'ana panopa agumula akapena apo sindingagumule mpanda wangawo msewuwo ndekuti walephereka apo iyayi tikonze ndithu misewu movement imakhala easy pamene ndekuti misewu tayilongosola bwino bwino ndithudi uh, tingathandizetu kuti m'mudzi muzikhalanso mwina mwake movability e, oyendeka akuti